ndị ọma m ji eme ọnụ nnọọ n'ụbọchị nke taata daalụkwa maka ịnọnyere n'ụbọchị nke taata ọ bụrụ na ị ka na-esonye m ọfụụ na chanel m ebe a a ka m bụkwa obumneme onye na-agbasa ozi ọma kripto n'asụsụ igbo ihe m chọrọ ịkụziri anyị taa bụ ka ị ga-esi wee lee kripto ọbụla ị nwe ka nya bụ ego baa na your bank app ọ bụrụ na ị nọ na naijiria ebe ọbụla ọ sọ gị nọrọ otu ị ga-esi wee lee ka ka crypto ị nwere ka ọ baa na your bank app that is ka ọ baa na your local currency ka i wee nwee ike iji wee go ihe ọbụla ị chọrọ igo ọ bụrụ na ị chọrọ iji wee mee Detty December ka i wee nwee ike iji wee mee Detty December so nya bụ ihe bụ na ịma na ọtụtụ n'ime anyị ga-enwe crypto ọ bụrụ na ha chọ iji gboo ofu mkpa ma ọ bụ mkpa naabọ achọba ndị ego crypto ha ya bụ ihe bụ ihe m chọrọ igosi gị n'efu ka ị ya-esi wee na-eme na-akwụghị ụgwọ ọbụla mana o nwere ofu ihe ị ya-emelụ m ofu ihe ị ya-emelụ m bụ ị ya-agba mbọ subscribe to my channel so ka anyị gbapịa ọsọ so first thing ị ga-eme bụ dịka m si wee kwuo ị ya-agba mbọ subscribe to my channel then on notification button then gwa ndị yard unu maka ozi ọma m na-ezi ebe a gwa ndị yard unu gwa ndị enyi gị gwa ọyị nwoke gwa ọyị nwaanyị so ọ bụ na ị kwesịgo inwe Binance app by now so ị ma na ọtụtụ e nwere ọtụtụ crypto wallet dị o nwere ike ọ bụ na your wallet eh, crypto ị nwere adịghị na your Binance hmm? o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị na Trust Wallet o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị na SafePal o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ ọ dị so ị ya-agba mbọ fụ na ị sendị that crypto to your Binance ka ihe ihe m chọ ihe a na-akụzi taa Binance ka m chọ iuse wee kụzie so ọ bụrụ na ị baa na your Binance app kịta anyị chere ka o mepee so ọ bụrụ na ị baa na your Binance app kịta ị baa na your Binance app ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee bụ ka m gosi unu ka kripto ndị ị nwere ike ilenwu ka o wee baa na your bank app ozugbo so ihe ị ya-eme bụ this P2P trading dị n'ihu ebe a ị pịa aka na ya so ọ bụ na ị pịa aka na ya ịghọsịa ọ bụ na ị nee n'ebe a USDT dị BTC dị ihe a bụ kripto ndị ị nwere ike inwenwu ka ị wee nwee ike ilenwu ha ka ọ baa na your bank app ị ya-enwe USDT BTC na ndị ọzọ so ọ bụrụ na ị nwecha ihe ndị a niile then ihe ọzọ ị ga-agba mbọ fụ na ị ga-eme bụ na ị bịa na this ọ bụrụ na ị bịa na mgbalata na ebe a ebe a wallet dị ị klikie na wallet ọ bụrụ na ị klikie na wallet

so ị klikie ebe a ị saachịa kripto ọbụla ị chọrọ ile mana ihe m chọrọ iyuzu ebe a USDT so ọ bụ na ị saachịa USDT ị pịa aka na ya so ọ bụ na ị pịa aka na ya kịta hmm, ọ bụrụ na

ma ọ bụ use this max dị n'akụkụ ebe a so that ka o bupụta ihe niile so ọ bụ n'i me ihe niile ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịpị aka na confirm transfer so ọ bụ na ị pịa aka ebe ahụ ma na i mego step nke a then ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịnaghachizi azụ so ọ bụ n'i me ihe a ị fụ na ego gị esigo from spot baa na your funding wallet ị nwere ike ilenwu ya so ihe ọzọ ị ya-emekwazi bụ ịpụtakwazi ịpị aka na this p2p p2p section ọ bụ na ị pịa aka ebe ahụ chetakwa na agwa m na ị nwere ike use any of this listed currency dị ebe a na p2p mana ihe m chọrọ use bụ usdt so ọ bụrụ na i nenebe vidio m mere ka ị ga-esi wee how to use binance p2p gba mbọ fụ na ị ga-enene ya ka ị hapụ ịdaba n'aka ndị scammers bịa na ndị scammers buru ibu e nwere ọtụtụ ndị nọ ebe ihe ọrụ ha bụ ịna-achọ ndị ha ya-apịawa azụ so ọ bụrụ na ka ya hapụ ka ha hapụ ịpịawa azụ gaa nene my video go to my back to my channel nene video m me ka esi eyuzu Binance P2P so ebe ị nwego USDT na funding wallet BNB gị nke ọ bụla ị chọrọ inwe ebe ị nwegoro ya ihe ọzọ ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịgba mbọ chọba onye nke ị chọrọ iyuzu that techniques m kụzi usoro ahụ m kụzi wee chọba onye nke ị chọrọ so ka e wee na ka anyị na m chọlụ anyị chọlị m chọlụ sorry ọ bụrụ na ị bịa n'elu ebe a ọ bụrụ na ị bịa n'elu ebe a enwe ihe o nwe ihe m chefu ị bịa n'elu ebe a hmm? iwe ọdị ị nee anya ebe a ị fụ na enwere buy nwee sell so ihe ị ga-eme bụ ihe ị ga-eme bụ na ị ga-agba mbọ fụ na i tinyelu ị pịrị aka na sell ahụ dị ebe a ị pịrị aka na sell ahụ dị ebe a ka o wee i wee nwee ike maka na olule ka ị na-achọ ile so ọ bụ na ị pịa aka na sell a dị ebe a ị chọwazi onye nke ọ dabara gị na ya ị chọba onye nke ọ dabara gị na ya mana o nwere ike ka o wee dịrị gị easy ihe ị nwere ike ime bụ ịpị aka na itinye ihe a na transfer na bank transfer then ka e wee na ị nwere ihe dịka 10,000 naira or 50,000 naira but ị nwere ike bido with i nwere ike ibido with 20,000 depending ego ole ị chọrọ ile mm, mana ka m tinye 10,000 ebe a so ọ bụrụ na i tinye 10,000 a ọ filtara gị ihe a o mere gị ọlụ ọ dị easy so ị chọbazie onye nke ị chọbazie onye nke chọrọ igo nke ego ole ị nwere hmm? so ka e wee na dị onye nke a kịta nwelu limit ya bụ 10,000 maximum ya bụ 1 million naira so ihe ị ga-emezi bụ ọ bụrụ na ị chekicha fụ na onye nke adabara gị ịpịa aka ebe a so ọ bụ na ịpịa aka na gịnwa chọrọ ire so ịnekwa anya ebe a ị ya-afụ na balance m bụ 52.70 USDT then ọ bụrụ na ịchọ ile ha niile ịpịa aka na ha niile then ịpịa aka na select bank payment pịa aka na bank ịchọ ka o sendalụ gị ya bụ ego then ọ bụrụ na ị pịa aka ebe a ofu ihe ọzọ ị kwesịrị ịgba mbọ mee bụ na ịgba mbọ fụ na ị gụọ terms ya ka ịmakwa na terms gị na onye ahụ ya adakọ so ọ bụ na terms gị na onye ahụ ya adakọghị ji nwayọ hapụ ya ma ọ bụ na gị na terms ya dakọ igote n'aka ya so ọ bụ na imechaa nke ahụ ihe ọzọ ị ya-emezi bụ ịpịa aka na sell with zero fee ebe a ọ bụ na ịpịa aka ebe a achọghị m ile this USDT kịta achọghị m ile ya so ọ bụ na ịpịa aka ebe a ihe ọzọ ihe ga-emezi bụ ọ ya-ebupụtara gị ebe ọzọ ya bụ ọ bụ na ọ bụ na onye ahụ sendalụ gị ego ị ya-afụ ebe a ya-asị gị ọ bụ na onye ahụ ọ bụ na ị receive ego ị pịa confirm so once ị pịa confirm ahụ inyego ikike inyego Binance ikike ka USDT ị nwere na your wallet gaala onye ahụ so ihe ọ na-egosi bụ na ị nwetago value USDT na your bank account so ọ bụrụ na ị nwetaghị ego ọbụla ọ bụrụ na onye ahụ pịa aka sị na o sendịgolu gị ego gbaa mbọ fụ na ị gaa na your bank app check your mail gbaa mbọ fụ na ego ahụ batara na your bank app maka ọ bụ na ime mistake pịa aka mgbe ego ahụ abataha na your bank app ma na ego ahụ esigo n'ahụ naa so ihe a bụ ụzọ ị ga-esi wee mee ka ka your crypto ọbụla ị chọrọ ile ka ọ baa na your bank app o nweghị need ọzọ ịga na-emeti ndị mmadụ na-asị ha na ịchọ ile USDT na ịchọ ile nke ihe a bụ ụzọ ị ya-esi wee na-eme ọ dịrị gị mfe so gbaa mbọ fụ na ị na-anọnyere anyị ebe a gbakwa mbọ fụ na ị subscribe to my channel na-akwado ihe a na-eme maka ndị ka chọrọ ịmụ maka DeFi classes maka DeFi class m na-enwe maka ọnwa na-abịa bụ December ị ga-agba mbọ fụ na ị message m na my o nwere nọmba eji enweta na WhatsApp dị na my description gba mbọ fụ na ị pịala aka ebe a message m na WhatsApp the DeFi class abụhọ n'efu DeFi class anyị akụzi oke ihe esi wee gbaa mbọ fụ na crypto ọbụla i go ọ ga na-alụ gị ọrụ ihe DeFi class na-akụzi bụ ka crypto ga-esi na-alụ gị ọrụ then how to use Trust Wallet and this Binance effectively na how to make money trading DeFi coins daalụ maka ịnọ n'ụbọchị nke taata ka m fụ gị oge ọzọ